it can only get better vidio nwaanyị m post yesterday just ka m lalụ ụla tete onwekwa onye asị ya mee ka onwekwa onye asị ya na ka o si adị unu ma ka unu si eme ya by God grace anyị raisedelu fa one million eight hundred and fifty thousand anyị raisedelu fa one million eight hundred and fifty thousand naira o wee bụrụ ife ọ bụ so ya ọ mmasị si kpọọ ya nwaanyị a ezigbo mmadụ ka ọ bụ ọ bụrụ ị fụ the way o si approach ya mmụọ ya jigodo mmụọ mmụọ ya ji mmụọ m so wee sịkwa na ife ọ bụ na m ma abịakwa kwupụtalụ ya ịghọtago so

aka na-asụrụ nsogbu ihe dị karịa bụ Jizọs ọdụ ụgbọ ego ji dabe ihe dị karịa bụ Jizọs ihe dị karịa eluigwe na-ekwu maka ịdị mma gị Chukwu

Then nye m onye 100,000 naira then wee 300,000 fụkwuo ndị ọzọ ịghọtago so ewetagodoro m nya na ego maka ụdị ego abụrọ ego a na-edobe edobe ọ ya mere m ji gbalị bịaba taa ihe a bụ ego alụsị eweta ya for the sake of nwa ị na-ege ntị onwere eweta ya na unu bụ ndị Mbaise eweta for the love of Igbos na afọ onwe ọnụ iri unu ayọ m ego unu akpọọ mụ Chukwu na-eme ife mgbe o ji wee sị ya ịghọtago so ka afọ mma Chizitere Chizitere o nwee ike m mụtalụ ya na baptizim mana ihe m ma bụ na nwa a bụ ngọzi dịlụ unu ọmụ na ya na-abụ ikwu ofu ụdị afọ so ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede ekene m Lord Zeus family unu na-alụ ọfụma most especially ndị na-adị na-etinye ego fuel na-etinye na ego fuel ihe m na-anya bụ V8 ana m agba ajọ fuel ma agbakwunye ọzọ Chibuzor afọ m aka Chibuzor nyegodo m 400 onye ọbụla na-eti so ihe m ga-ata ata bụ unu naba from ụlọ ọgwụ anyị anaba taa bill unu ka m na-esettle so sista thank you very much thank you sista o oh. biko Lord Zeus family ekene ka anyị na-ekene anyị na-ekene unu biko Chukwu gọzie unu ebe na ebe ọbụla onye si wepụta mmaji kwuru mmaji anyị na-ekelekwa Lord Zeus n'onwe ya o kwuru okwu na ọ bụrọ politiks ịfụ na enyere enye onye enyere enye onye ozigbo na-ayọkwu chukwu ngozi n'isi ya na-ayọkwu ndị Lord Zeus famili biko na ego fuel maka ọgwụ ihe olutu olutu biko daalụ na ndị niile ma ezinụlọ ya ma ukwu na ibi onye ọbụla ka ngozi chukwu na-ebute unu

nwaanyị aka onye iro etinye isi ya emezi ị ga na-aga n'iru n'iru ị ga na-aka ka osisi a kụrụ na mmiri nwa mgbe nwere akwụkwọ ya agbanwe agbanwe asị chukwu gozie unu ọ bụrụ na unu ma ibu alọ unu bupụ nwoke a n'isi ọ bụrụ na unu ma nwoke ewelugo iche according to ndị nọọsụ o welugo iche mara mmụọ iche ma isi ya jiri aji pụọ ọ bụrụ na unu ma ụdị relizi unu relizi nwoke ihe ọ na-alụ bụ hand to mouth na kọntrị a ka mmadụ ya amụ nwa ma ọ fụ ego ọ ya-eji gbapụta nwunye ya for eight months ọ bụrọ na ọ da-alụ ọrụ mason ka ọ na-alụ ọ dịrọlị ya easy nwoke a nọ ebe a 247 from ndị nọọsụ ịchọ ije na kọmentị m ekenekwa m gị ọzọ may God bless you ị nụgo so ihe dị na kịta bụ na ego a na eh, ego na kịta ịchọ nye ya sista mmeri unu unu ya achọta ihe unu ya alụ ọ bụgodu ofu shọp etinyela ya maka o nwe ndị ọ ya-abụ i buli ego bunye fa elifisia ya sista na-ekwukwa ka mmadụ unu chọtaghalị ya ịbịa wele ya adịghị agba ọsọ

so God bless you all. mụ na-asị na ndị Igbo alaikirọ onwe fa ọ ndị Jalingo na-eme nke a ọkwa ndị Igbo ọkwa Lord Zeus family ma ndị m na-agụbeghị meseji fa ma ndị ka ya-esende ozi n'abalị a asị m Chukwu gozikwa unu mekwala unu ihe ọbụla n'obi na-abụrọ njọ nwoke ọma ka ya azị afa ya chigozie chigozie chukwu ka egozigokwa ya ama m na o nwere ka obere dị mana i believe na this one point four million fan nwee ego mmadụ weta ebute obi ọcha ego ya itinyela ya na ọbụgodo ụnọ provision etinyela ya ọbụkwa na nna anụ na ego

ezigbo mmadụ ka ọ bụ ezigbo mmadụ lapụ my fans ka ya-enete gị ezigbo ọ bụ na ịfụ ka o si buru ma tears o bela akwa oge a na-abịa ekpesalụ m ya o na-ayọ m si m biko jos ka m fụgodi ya ọ bụrọ villager ọ bụrọ nwanne ya